Kefaden asalamu alekum belebele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ limanw nisɔndiyara n'i nana kɛnɛ kɔnɔ banabatɔ ani banabatɔ somɔgɔw a bɛɛ ja bɛ sigi u n'a dɔn ko maa nana kumakan b'a jira i yena b'a jira wa i sigicogo o bɛ a jira kefaden su in na n'i nana kɛnɛ in kɔnɔna na Ayiwa anw nisɔndiyara kojugu an b'i fo ka i wale ɲuman dɔn k'a sabu kɛ i ye nin kɛ jamana ye jamana a ka se ka bɔ nɔgɔ la jamana ɲɛmaa i y'a dɛmɛ a ka baara dɔ la parce que y'i kɛwale ye ka banabatɔ nin k'olu furakɛ ka gɛlɛya bɛ minnu kan k'olu bɔ sɛgɛn kɔnɔ k'olu kɛ baana ye i ye jamana dɛmɛ i ye jamanatigi dɛmɛ su in na an b'a fɔ i salamu alekum ayiwa i bisimila an ye kuma d'i ma A Tasɔni i ye kuma duman naamu nin diyara n ye Tasɔni e ka kuma don arajo directeur ka kuma don k'an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ an tun bɛ dɔgɔkun saba bɔ an tɛ na nka su nin nɔ an yɛrɛ sigilen yan Tasɔni n b'a fɔ i yɛrɛ kɛ fɔɔnɔ bi koyi
an bɛ ɲɔgɔn na su in na Tasɔni a to i kɛ fɔɔnɔ koyi bon n'e kuma a bɛ jigin ne kɔnɔ tiɲɛn tiɲɛn don tiɲɛn don k'a sabu kɛ awɔ kuma n'a fɔ yɔrɔ don awɔ n'i ma kuma fɔ a fɔ don na a tɛ ɲa a bɛ kɛ kuma gansan ye awɔ Kefaden awɔ ni ala ye ɛɛ don min jira an na awɔ a ka kan awɔ o don o ka ye awɔ a ka kan o don o ka dɔn tiɲɛ don ɔ mɔgɔ ɲɛma awɔ ayiwa su in na an bɛ fɔɔnɔ tiɲɛ don bon kumakan in awɔ ani jamukan in Awɔ.
maaw y'a kanu kojugu tiɲɛ don tiɲɛ don maaw y'a kanu kojugu Awɔ. a bɛ maaw kun telefoniw na ka yaala bi awɔ a bɛ maaw kɔnɔ du kɔnɔ bi ka yaala ne ma bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko Tasɔni ko i ka karamɔgɔkɛ ko yala kɔri basi t'a la wa n ko basi tɛ belebele la tɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi ayiwa o ye i yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya ye o ye i yɛrɛ ka kɛwale ye n y'o de fɔ n ko dɔnnikɛla ka ca mais ka n'i kɔnɔ dayɛlɛ bɛɛ ye a mɔgɔ man ca bilen aw de bɛ fo kosɛbɛ Tasɔni Ee n bɛ aw bɛɛ fo arajo nin baarakɛla mɔgɔ bɛɛ fɛn fɛn bɛ yan Nasirawulen na n b'a bɛɛ fo nka na duman ju de bɛɛla ye
ka maninka bɛɛ fo bi
ka maninka bɛɛ fo Bankumana y'i laminɛ Bankumana Sibi y'i laminɛ u bɛɛ Badugu Joliba y'i laminɛ u bɛɛ Dangasa fana y'i laminɛ bi bɛɛ Kɔlɛ y'i laminɛ Tasɔni a to k'an kɛ fɔɔnɔ
k'Ala ka hinɛ kɛ an kɔrɔba la kalata baki donso bɛ taa ko dɔ jira ye o kalata baki an t'a fɛ k'a ka ko kɛ kolon an t'a fɛ k'a la wale ɲuman kɛ donso den n'a ba soma den n'a ba ko k'a bɛɛ fo an kɛ bɔ kuma rɔ sa dɛ
Sinon i ye miiri janya. Ee Ala. I y'an hakili jigin. An tɛ se ka cɛkɔrɔba to yen o. An tɛ se ka to yen abada. A ye caman kɛ. A ye caman kɛ. Awɔ.
I y'an hakili jigin Nfali Jakite la. Ee Ala.
Ɛɛ Jikɔrɔni magoɲɛmɔgɔ. I y'an hakili jigin Jinbala yala. Ee Ala.
Ee Jinbala den. Walahi. N fa terikɛ don.
Walahi.
i y'an hakili jigin Nasinko la so in na ɛ Kalabankɔrɔ sinbo i y'an hakili jigin Kefa la ɛ ala i bɛ kɛ fɔɔnɔ dɛ aa layilala han i y'an hakili jigin Gundo alimami na ɛ tasɔni tasɔni hmm.
n'i ye n'i ye jate minɛ jateminɛlaw fɛ hmm. saya tɛ tiɲɛ ye o o tiɲɛ namu baarakɛbaliya de ye tiɲɛ ye. walahi o tiɲɛ ye n'i sara Aha.
n'i ye baara kɛ don o don i tɔgɔ bɛ fɔ i tɔgɔ bɛ fɔ walahi. don o don an ka cɛkɔrɔba ni sinbo Walahi. kalabankaw b'i tulo majɔ a fɔtɔ fɛ Walahi, o- bamanan waliju kosɛbɛ han aa kɛ kɔmɔko taabolo kɛ taa misiri siyɔn- misiri jɔ wari bɔ o kɛra cɛkɔrɔba min y'a kɛ ale de a y'a kɛ y'a kɛ k'a to kɔmɔ kɛnɛ kan Kɔmɔ kɛnɛ kan. mi- misiri ko misiri jɔla k'u ka misiri jɔ ee ko bɛɛ n'i ka sira Allah akbar ee Ala mɔgɔnin de bɛ ko tiɲɛ walahi o tiɲɛ ye tasɔni kuma b'i bolo ja nin diyara n ye awɔ ɲininkali ka ca bi awɔ an bɛna fɔlɔ ɲininkali min na awɔ o ye duguba kɔnɔna ye awɔ ani togoda kɔnɔna awɔ ko dɔ bɛ yen awɔ a bɛ kɛ awɔ dugubakɔnɔmɔgɔw ko k'u ta don awɔ togoda mɔgɔw ko ko olu fana ta don awɔ nka an k'i ɲininka a la awɔ o ye nasɔngɔbɔ ye awɔ nasɔngɔbɔ awɔ yala a daminɛna duguba de kɔnɔ wa awɔ wala a daminɛna togoda de la nasɔngɔ bɔ nasɔngɔ bɔ munna a nana ko ka nasɔngɔ bɔ awɔ an y'a lɔn cogo di awɔ Kefa den ko n k'i ɲininka a la ee tasɔni namu nasɔngɔ bɔ a yelen burusi kɔnɔ mɔgɔ la cogo di e tasɔni tasɔni fɔlɔfɔlɔ namu anw fɛ yan n'an tun ye foroba foro da an bɛ foroba foro tigɛforo de da an bɛ tigɛforo de da
n'an ye tigɛforo da an bɛ fɛn jumɛn de k'a la an b'a fɔ ko dasira an bɛ da da ɲɛfɛ ka da da ɲɛfɛ o da o an b'o tigɛ kalo min na tilema kalo fɔlɔ de bɛ minnu ma
namu an tun bɛ t'o da cogori k'o kɛ jiginɛ kɔnɔ tigɛ nin fana o bɛ kɛ jiginɛ kɔnɔ tobili da ma kɛ min na dutigi cɛkɔrɔba a b'o tigɛ u bɛ taa ja ma tɛrɛ ɲɛ fila tɛrɛ ɲɛ kelen a yɛrɛ b'o wɔrɔ k'o kisɛ di tobilikɛlaw ma o tuma y'a sɔrɔ aa mansin ko nu ma caya an bɛ tigɛsɛ ni nabulu baro k'i to kan i kɔnɔ tɛ ja
aa fɔlɔma tun ka kɛnɛ tigɛsɛ ani nabulu de bɛ baro marakaw b'o kɛ bamananw b'o kɛ i bɛ to ka di k'aw baro ni to ten n'i ye dumuni kɛ fo nin mana da ɲin kan f'i da kutukusu ala o ye kuma daminɛ ye denw diyara n ye awɔ an bɛ fo la awɔ an bɛ waleɲuman dɔn awɔ an banna fɛn dɔ la an tɛ sɔrɔ wajibi kɛra an ka kuma kan awɔ den datu e tasɔni
datu datu filɛ mɔgɔ caman ɲininkali ka na datu ye magoɲɛfɛn di farafin tun man kan k'i ban datu a ka segu ka cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ ne ɲɛna ko burama hali ni ne taara sugu rɔ ne b'a fɔ muso ma k'a kɛ datu san datu de ka d'ale ye segu ka cɛkɔrɔba de a y'a fɔ ye ko datu nɛrɛmugu an tun man kan k'a fili

kalama belebele hali bi k'a dɔn k'a fɔ ɲininkaliw bɛ an bolokɔrɔ yan awɔ an bɛna se jiri ma sisan awɔ nka hali bi ɲininkaliw hukumu kɔnɔna na awɔ an bɛna ɲininkaliw kɛ awɔ bawo ɲininkaliw ka ca u ka ca u ka ca mɔgɔ bɔra fan caman na
bolokɔrɔ yan awɔ nka n'an ma se min ta ma awɔ an b'a ɲini u fɛ k'an minɛ ni hakili ye tiɲɛ don tiɲɛ baara ni a taabolo don a taacogo don an bɛna se fɛn dɔ ma awɔ nin ye jateminɛ fɛn ye awɔ ko fɔlɔ awɔ sunkurun awɔ a tun bɛ taa baro la a sunkurun cɛ fɛ ni o ye a denmisɛn kamalen cɛ ye a n'a la npogo u tun bɛ taa si ɲɔgɔn bolo awɔ nka cɛnimusoya tun tɛ u cɛ awɔ ko furumuso tun mana furu a furukɛ fɛ awɔ a tun b'a sɔrɔ muso bɛ so awɔ o ni a denmisɛnnin cɛ teri awɔ olu cɛ cɛla bɛ kɛ cogo di kunun o tun bɛ kɛ nka bimaw ko ayiwa k'u m'o faamu tɛden kan k'i ɲininka la ee tasɔni i la kuma nin a kuma ka ɲi
mɔgɔw si bɛ san bi naani bɔ i b'a bɛɛ ɲininka bɛɛ b'a kalama
fɔlɔ sunkuru ni cɛ tun bɛ ja kamalen bɛ ja mm. baba a bɛ t'a fɔ ba yɛrɛ k'a ka sunkurun don a bɛ taa baro la cɛmisɛnnin fɛ a bɛ si a fɛ a bɛ kile a fɛ i ka hakɛ to mm. o y'a sɔrɔ mm. e tasɔni n k'a tɔgɔ fɔ wa aa an ka kɔrɔ dɔɔni e tasɔni o y'a ah, sɔrɔ lɛnpɛnfin de bɛ don muso fɛ ka baya da a kan si ɲɛ kɛnɛ ma e tasɔni an kamana ganna an ma fɛn kelen dun tasɔni n'i ye ne sigi ka na kɛnɛ kan ah. ne y'a ɲɛdɔn koyi Tasɔni mun ye nin bɛɛ de bɔ an bolo sunguru tun bɛ taa foyi t'a la lɛnpɛn kɔ sin ye kɛnɛ kan fan bɛɛ ye kɛnɛ kan ani kamalen bɛ si mɛ don min na n'a taara furu yɔrɔ la ko a ka koɲɛ kɛlen koɲuman ye a cɛ ye min ye o bɛ siyɛ minɛ ka taa di kamalen nin ma siyɛ jɛma ani woro jɛma ka taa di ba ma o tun y'a ye dɛ
olu tun tun o tun b'i la o tuma o muso kelen mm. cɛ yɛrɛ n'a ye a la koɲɛ ɲɛna cɛ t'a keleya tugun danaya nalen
danaya nalen
tasɔni n'i ye miiri anw na sisan ma ah. ko i kɛ hakɛ to e tasɔni mana fɔ mana mana fɔ mm. mana fɔ mori bɛ yafa ma dɛ
mana fɔ morikɛ yafa ma dɛ ko muso lakolon kɛnɛ na bila o kuma lɛnpɛnfinw de b'u la baya bɛ siri kɛnɛ ma sin kɔnɔ sin ye kɛnɛ na nka i mana taa kɔɔri dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a ye npogotigi ye mɛ sisan burumusi bɛ don k'a ɲɛ datugu mɛ o bɛ taa kɛ kɔrɔkolo ye tasɔni ko cɛkɔrɔba la ɲininkali ko tiɲɛ don dɛ ɲininkali nin a kɛlen a bɔlen yɔrɔ min na a ni yan kɛ jan i bɛ gɛlɛya k'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a dɔn kalu sidibe don awɔ kalu a bɔra i k'a dɔn k'a fɔ genu genu genu ale bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔrɔ ale b'o mara la awɔ i bɛ kayi tɛmɛ ka don ɲɔrɔ kɔnɔ kalu de ye ɲɔrɔ mara a b'o la nka a to a yɛrɛ kalu a tɔgɔ de kalu kalu sidibe fila don Ale de ye nin ɲininkali ale de ɲininkali in kɛ k'an ka nin fɔ awɔ k'a y'an deli yɛrɛ de k'an ka masala nin kan awɔ ka maaw hakili jigin awɔ ko n'an nana ŋanabaro kɔnɔ awɔ k'an ka nin fɔ tiɲɛ don lamɛnnaw y'o mɛn awɔ ayiwa kefaden y'i da don a la k'o fɛsɛfɛsɛ awɔ an b'a fɔ ko ale bi ko a barika tiɲɛ don tiɲɛ don an bɛna se fɛn dɔ ma awɔ danbe hɔrɔnya ko danbe maaya ko danbe danbe ale ye maaninfinya sinsinbere belebeleba ye awɔ ko danbe ani jamu awɔ kefaden ye ko jumɛn ka kɔrɔ danbe danbe
ani jamu awɔ yala ko jumɛn ka kɔrɔ awɔ k'an k'i ɲininka naamu gɛlɛya ɛɛ
n bɛ min fɔ tasɔni jamu naamu jamu kɛ kɔrɔ unhun mais danbe barikalen ni jamu ye sikeyi cogo jumɛn jamu kɛ kɔrɔ dɛ ah. mais danbe barikalen ni jamu ye an karamɔgɔ an bilasira cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ a denmuso ye unhun ko n den un ko n'i bɛ taa dugu rɔ unhun don o don unhun k'i k'i kɔrɔkɛ ka bila k'i bili ka na unhun k'a fɔ dɔgɔkɛ ye unhun cɛmannin ye unhun n'i bɛ taa dugu rɔ don o don i kɔrɔmuso ka bila k'i bili ka na unhun e b'o dɔn wa aa kibaru dununnen don ne dununnen cɛ ni muso kɛ jɛ bulaki kelen na aa ni kɔrɔkɛ bɛ taa yɔrɔ lɔ Ɔhɔ. a b'a kɔrɔmuso la bulaki ta Mhm. ni kɔrɔmuso bɛ taa yɔrɔ lɔ Ɔhɔ. a b'a dɔgɔmuso ka bulaki ta aha i b'o dɔn wa aa kibaru ne dununnen don n bilasira o ye jamu de ye i ni mɔgɔ min ye jamu kelen ye n'a bɛ taa yɔrɔ lɔ dugutaa la i b'i kɔrɔkɛ jamu ta i ma taa k'i kɔrɔkɛ kɛ kɛnɛ ye i jamu min fɔ i kɔrɔkɛ jamu
la bon o yɔrɔ kosɔn danbe fɔlɔ fɔlɔ hɔrɔnya de ye danbe ye ni hɔrɔnya tɛ mɔgɔ min na danbe t'i la danbe de fanga kɛ bon jamu ye i kɛ hakɛ to cɛ y'an ɲininka kuma min na fɔlɔ fɔlɔ anw ka jamana nin kɔnɔ u de tun bɛ muso ta k'a di cɛ ma ni muso taara k'a ji ma npogotigi n'a ka ko ma kɛ ko ɲuman ye furu bɛ sa a kama ma mɛ u bɛ ɲi kɛ bɔ a la danbe de b'o kɛ e ko ne wa ne kɔrɔkɛ muso ta kɛra ko ɲuman ye ne ta ma kɛ ko ɲuman ye ne tɛ muso nin fɛ kɛlɛ de bɛ bɔ o rɔ o de ye danbe ye o tuma la an ka jamana nin kɔnɔ an tun bɛ taa ɲɔ gosi k'a to kungo kɔnɔ a ɲɔkisɛ ka tile fila kɛ ka tile naani kɛ an bɛ taa a ta mɔgɔ si tɛ s'a ma o de ye danbe ye an bɛ da yɛlɛ kɛ nɛgɛso kura ninnu jɔ mm. sirada la ka taa ɲɛgɛn nɔ k'a jɔ sira kɛrɛfɛ mm. mɔgɔ bɛ tɛmɛ a la mm. ka sabara bɔ k'a jɔ sira kɛrɛfɛ mɔgɔ si t'a ta o de danbe ye mm-hmm. jogo ɲumanya de bɛ bɔ danbe kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ danbe t'i la jogo ɲuman t'i la ala sugu sɔrɔ k'a ɲininkali kɔrɔ filɛ a faamuna an karamɔgɔ ali bi a barika awɔ ali bi a barika awɔ an bɛ taa ali bi an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ awɔ kifaden ko an k'i ɲininka awɔ lawale la awɔ i tun b'a sɔrɔ muso a sɔrɔla so awɔ a kɛra somaa ye awɔ ayiwa bi tile kɔnɔ awɔ k'an ka kuma awɔ muso a ka sɔrɔ so awɔ aa a nafa awɔ ko a bɛ ka dɔgɔya k'an ka kuma a kan ko yala kuma ye tiɲɛ ye wa muso ka sɔrɔ so ale ye tiɲɛ ye kɛ
a bɛ muso ka bangeko bɛɛ nɔgɔya mhm. ni muso sɔrɔla so kaban a ka kunko banna ni muso sɔrɔla ko so kaban mm. cɛ t'a keleya tugun mhm. tasɔni mm. a kɛ di mɔgɔ ye dɛ i bɛ muso min nɔfɛ a b'i ta kogo la ka bɔ a fa la kogo la ka taa jigin e fɛ a kɛ di e ye dɛ a b'i ta kogo la ka t'i fɛ k'i ta kogo la ka taa fɛ k'i ta fa la kogo la ka t'i fɛ awɔ kolonden jɔ ka jɔ a kan ka taa fɛ birikiden jɔ ka jɔ a kan awɔ wali bidon wali segi jɔ denkɛ segu ka taa e muso cɛ fɛ a ma k'i ye n'i y'a furu la n'a furu ɲana keleya bɛ don i na i bɛ tigɛ a rɔ o bɛ tigɛ a rɔ o tuma la muso a ka ko bɛɛ de y'a yɛrɛ ala ala ye o diyara n ye hali bi an bɛ ɲininkali an bɛ o kɔnɔ awɔ a bɛna se fɛn dɔ ma su in na awɔ kɛrɛkɛte awɔ kɛrɛte awɔ a bido awɔ ani a yiri awɔ kɛrɛkɛte ani bido awɔ nin bɛɛ ye yiriw ye awɔ ayiwa kɛrɛte awɔ ani bido awɔ aa kebaden ma kan bawo san bɛ yɛlɛma kalo bɛ yɛlɛma maaninfin dɔw tɛ nin mɛn u ma nin mɛn u ma nin mɛn nka dɔw y'a dɔn nka dɔnbaa o man ca kɛrɛte bido aa nin jirimasa ye kebaden anw tunun anw tununna anw tununna anw bɛ yeli kɛ cogo di tasɔni jamana bɛɛ n'a yiri don o tiɲɛ n'i y'a fɔ nkɔnifɔ yɔrɔ ɲɛ na ko kɛrɛte ah. ah. n'i y'a fɔ wasolonka ɲɛ na ko kɛrɛte wasolonka ye kɛrɛte de dɔn kɛrɛte de ye bin ye hmm. ɛ tasɔnna ju ka gɛlɛn dɛ eh. layila bin mɔna lala bin wa si bɛɛ a bɔ man d'a bolo bin de don hmm.
tasɔni hmm. est ce que e bɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ ne e ye wa n'i ye kɛrɛte ye aw ka yakoro kan a bɔlen wasolon de wasolon bin de don wasolon bin don i y'a mɛn kɛrɛte min bɛ kɛ donso ka yakoro kan fo a bɛ tu fo musow b'a kɛ ka gari bɔrɔ k'a kala ganadugukaw bɛ tulonkɛ kɛ ni fɛn min ye n'a ye yakoro kan o de yiri bin de don
Wasolonkaw ye nin dɔn wasolonkaw bɛ tulonkɛ kɛ n'a ye ganadugukaw b'a kɛ n'a ye u b'a kɛ o de o de bin ko jamana bin don an ka gana jamana bin o kɛrɛte o ɛ n bɛna don gundo rɔ dɛ naamu karamɔgɔ kɛrɛte naamu i bɛ taa kɛrɛte ɲini n'i ye kɛrɛte sɔrɔ i b'a susu a susu kɛ go dɛ
Kelenja wali a kɛnɛ kɛnɛ ye n ko bɛna de sababu dɔ sa aji n bɛ kerete tile kelen jaso tu t'a la ta t'a la ka bakɔrɔnin wolonwula ka cɛya ɲini k'a n'a susu n'i y'a dun i tɛ sunɔgɔ cɛya fura fu pali de don ka kɛ gese k'a kɛ gese gese k'a bɛ fɛn min jɔ filɛ k'a bɔ baranin kɔnɔ k'a d'i ma an bɛ an bɛ a filɛ nin bɛna hakili jigin jaa jira Amadu bɛ min bɔ bɔrɛ kɔnɔ ka bɔ daa kɔnɔ a bɛ baranin kɔnɔ sini kɛmɛ kerete ka baara filɛ ani bakɔrɔnin cɛya wolonwula n'i y'a kɛ tu t'a la ta t'a la a kana se Burama ma bilen i yɛrɛ k'a kɛ ye Famolo ko ko jiri ko n'i y'a kɛ ko kelen i ni maa tɛ ɲɛ i ni muso de bɛ bɛn Tasɔni naamu ee Tasɔni naamu ne ne bɛ sigi ten don o don an tɛ kuma kura fɔ de o ye kerete ye ko ko ji filaw ba taara mɔgɔw ma u y'a minɛ ni barika ye ala tigi sago sago tigi o ye ala ye awɔ Kebaden o diyara an ye awɔ an bɛna se fɛn dɔ ma awɔ a b'an bolo duw kɔnɔ awɔ a b'an bolo kinw kɔnɔ awɔ a b'an bolo jamana kɔnɔ awɔ anw y'a kɛ fɛn lankolon ye awɔ a nafa o tɛ anw bolo awɔ nka anw bɛ ɲininka a la awɔ wulu Ɔwɔ. A min ji. Ɔwɔ. A tɔ. Ɔwɔ. Kebaden dɔw y'a kɛ ɲugun dɔ fɛn ye. Ɔwɔ. A bɛ mago ɲɛ wa? A bɛ mago ɲɛ kɛ. Ɛ wulu min ji tɔ.
Ɔ wulu min ji tɔ.
Naamu karamɔgɔ. N'i ye wulu min ji ta. Ɔhɔ. Aw tɛ kungo taama kɛ o. Waati kelen kelen na an bɛ taa ŋɔɲa nɔ. Aw tɛ kungo taama kɛ.
An tun bɛ binjeni kɛ fɔlɔ. Aha. ka taa bin jeni na awɔ fɛlɛ tun bɛ kɛ O fana tun bɛ mais ni kɛ. fɛlɛ bɛ kɛ Mm. an bɛ toɲɔrɔkɔ ta Awɔ. k'a ji wulu ma O- o wulu kɛ. bɛ toɲɔrɔkɔ in dun Ah. k'a ji min Ah. an b'o ta k'o di an den ma Eh. ko n'i ye nin min k'i tɛ fili kungo kɔnɔ Eh. n'i ye wulu min ji tɔ min i tɛ fili kungo kɔnɔ tugun walahi karamɔgɔ ne y'a ye den dɔw tiɲɛni min bolo don wulu ka dumuni na o b'a dun ee ala mɔgɔ tɛ- ko- kodɔnna tɛ mɔgɔ gɛn o la dɛ Eh. wa i den o den min ma don wulu fɛ dumuni na Ah. kɛ- ka dumuni kɛ wulu fɛ Ah. i kɛ da o la o den o bɛ balo i bolo i b'o bila ci la ni den bɛ kɛ mɔgɔ sima ye o b'a dɔn o de fɛ ani wulu bɛ dumuni kɛ Tasɔni an na jamana ko bɛɛ ma sɛbɛn koyi a bɛɛ ma sɛbɛn a tiɲɛ kan Kebaden o diyara n ye an bɛ se fɛn dɔ ma nin y'an ka marafɛn ye n'a bɛ maa min bolo ko masaya ko o sinsinnan don so daabana so so kabako so so a minji tɔ wali so a kɛmɛ ka bu min dun o tɔ anw kɔni y'a kɛ ɲama ye
Tasɔni ne ko jɔnni b'i bila k'i kɛ ne ɲininka na de so min ji tɔ ne donna kɔɲɔmuso ko rɔ i ni kɔɲɔmuso donnen so kɔnɔ tu t'a la ta t'a la i bɛ maɲamamuso a bɛ taa so min ji tɔ ta ka so la bu dɔ tɔ ta k'o kɛ dumuni nɔ i ni kɔɲɔmuso kɔɲɔmuso m'o dun aw na sa ɲɔgɔn fɛ O tɛ to yen tugun walayi tribunal tɛ don o cɛ bilen ayi cɛ t'o to yen muso t'o to yen wa baara tɛ se k'a bɔ ɲɔgɔn na i ka bugɔli t'o gɛn ka taa bilen ayi nin t'o gɛn a ɲɔ fara fɛn kan so so la dumunitɔ de b'o kɛ an k'o ma ko lɛtiri ani tɛnburu awɔ n'i donna kɔɲɔso kɔnɔ kana taa n taa nin ta dɛ
yanse ko ma e b'a ka na i bɛ taa don kɔɲɔso kɔnɔ ka taa so bɛ min bu min na a y'o bu min dun k'a tɔ to ala kama i ka a dogo kɔɲɔmuso la i ka taa kɛ ni muso ye muruti la u bɛ bɛn kɛ ɲɔgɔn ma ni cɛ ye muruti la u bɛ bɛn ɲɔgɔn ma tu t'a la ta t'a la kɔɲɔ dɔw b'a sɔrɔ muso a ma sɔn awɔ a somɔgɔw sɔnna nka muso bɛ ka muruti a ka nin kɛ n'a y'o dun ka ban a ni cɛ bɛ ɲɔgɔn faamu tu t'a la ta t'a la Kefade
aa i y'an don juru la dɛ o ye so ka dumuni tɔ de ye o diyara an ye Ala sago i sago an b'a fɔ Alabi k'a barika awɔ o la baw ma degun bilen awɔ sɛw ma degun bilen tiɲɛ don misiw ma degun bilen kosɛbɛ ayiwa saraka gɛlɛn ma bɔ bilen Awɔ. i ka nin kɛ dɔrɔn ko bɛɛ bɛ na bɛn bɛ na Kefade nin dɔnni de ye awɔ walahi nin dɔnni ye tiɲɛ don nin ye kɔrɔlen ye awɔ nin ye an ka laada laada laada laada taabolo kɔrɔw ye tiɲɛ don ka Kefade ɲinɛ gɛrɛw kɔ bilen awɔ o bila la Awɔ. O tuma an b'i fo. Awɔ. An b'i waleɲuman dɔn. Hali bi an bɛ don ɲininkali an bɛ don o kɔnɔ. Tiɲɛ don. An bɛ se ɲininkali min ma sisan. Awɔ. Kefade anw bɛ sɛgɛn an ka dilan ɲumanw an b'u san n'o y'an ka makila ɲumanw ye. Awɔ. A n'an ka payasi ɲumanw ye. Awɔ. Ni anw sɛgɛnna a la. Awɔ. Anw b'a cɛni ka taa fili ɲaman na. Awɔ. Nansaraw olu b'u ta kɛ orevoir ye k'a fili ka na anw kan. Awɔ. Anw b'an ta cɛ k'a bila ɲaman na. Awɔ. Dilankɔrɔ.
Awɔ.
Dɛbɛnkɔrɔ.
Awɔ.
Payasikɔrɔ.
Awɔ. A fililen.
Awɔ.
Kefade a bɛ mun nafa ɲɛ?
Yala nafa b'a la wa ɲaman kɔ wa? a bɛ se ka ko kɛ wa a bɛ se ka ko kɛ naamu karamɔgɔ
tasɔni ee tasɔni ala ka hinɛ ala ka hinɛ kɛ porofesɛri la walayi i ye Mamadu Sise ko jigin kɔnɔ o tiɲɛ Baba na Lasanu fa ale de bɛ nin dɔn kosɛbɛ ɛ tasɔni naamu tu t'a la ta t'a la i bɛ taa ka taa bilankɔrɔ fili ta bana min y'i la bali bana kɛlen k'i la bali, un, bana n'i kamana gan, un, i y'a fura ɲini cɛnmasaw fɛ, un, i ma fura sɔrɔ, ahan, i y'a fura ɲini domaw fɛ, kosɛbɛ, i ma fura sɔrɔ, kolonfililaw y'a lajɛ, kolonfilila la, u ma ɲɛ sɔrɔ, payasi kɔrɔ, ɔhɔ, blan kɔrɔ, naamu, dɛbɛn kɔrɔ, ahan, i bɛ taa ta ten k'a jeni, o y'a kɛtɔ soro ye sa dɛ, a soro de natɔ tɛ, e, u b'a fɔ yiri min ma ko nkaro, i tɛ nkaro dɔn, ee, n bɛ nkaro dɔn, n bɛ nkaro dɔn, i bɛ taa nkaro tigɛ, unhun n'i ye nkaro tigɛ u b'a fɔ yiri ma ko nzɔɲɛ i bɛ taa tigɛ tigɛ i b'a tigɛ tigɛ i b'a sisi i b'a ni dɛbɛnkɔrɔ kan i y'a mu bana bana la a b'a kɛnɛya wali awɔ n'i taara don min na ni muso fɛnɛ banna k'a tɛ jigin a bannen k'a tɛ jigin a tin gɛlɛyara musokɔrɔbaw kɔnɔ gan la an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ yiri ma ko nsɔnyi i tɛ nsɔnyi dɔn
wa i bɛ taa ka taa nsɔnyi na ten ka taa nsɔnyi bulu i ɲɔnkiri k'i ɲɔnkiri mhm. ka nsɔnyi bulu sama ah. i y'a bulu sama i bɛ ah. mun de fɔ i b'a fɔ ko tu bisimilayi su ye kɛ ɲɛnama ye tɛ kɛ ɲɛnama ye ɲɛnama kɛ su ye tɛ kɛ su ye furecɛ tɔgɔ la furemuso tɔgɔ la i bɛ nin kɛ nsɔnyi na dɔrɔn i bɛ taa ji i b'a wuli ka taa ji muso ma a bi jigin. Ah!
ne ye nsɔnyi dɔn ni sumaya fɔ nka ne dalu wɛrɛ nsɔnyi la bɔn ni i bɛ nin kɛ dɛbɛnkɔrɔ finman fɛnɛ na tin gɛlɛyalen muso bolo dɛbɛnkɔrɔ bilalikɔrɔ kɛ nsɔnyi ni sisi n'a sisi k'a ji k'a kan dɔrɔn k'a ala a nɔɔni a bɛ ji muso ma ten a bɛ den bɛ mankan bɔ an bɛ muso to so kɔnɔ a ma se opération na bilen awɔ k'a to so kɔnɔ a ma se césarienne na bilen awɔ ni cɛ tɛ yen fiyewu n'a ni e dama y'a ye muso wɛrɛ tɛ yen i tɛ dɔgɔtɔrɔ ye muso b'i kɔ da dɛnɛn na i b'a mun o la aa ee cɛfaden fo ka fɔnɔ belebele bɛ ka fɔnɔ su in na Tasɔni naamu ko ka fɔ mɔgɔ ye aa e Tasɔni an ka Cɛfaden bɛ ka fɔnɔ an an k'an ka yiriw jate sa an ka yiriw jate an ka yiriw jate nsɔnyin kelen kelen nsɔnyin kelen kelen walayi tu t'a la foyi t'a la Mhm. i bɛ taa nsɔnyin ta Mhm. n'i ye nsɔnyin ta I bɛ tamati gili ta tamati dili tamati gili i b'a bɔ k'a sisi i y'a kɛ muso kɔnɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ a ye tin na a bɛ jigin ten min b'an ka jama lafiya an de y'o nɔfɛ an b'a nɔfɛ min bɛ jamana ni lafiya o gɛlɛyalen dɛ mobilintanya ye muso dɔw to so la muso b'a a nin kɛ nin kɛ ka taa nsɔnyin ta tu t'a la taa nsɔnyin gili bɔ i k'a mara i bolo ni muso banna jigin min i kɛ tamati gili bɔ kɛ k'a la a bɛ jigin ten an
ɲininka yiriw la sa ɲininka yiriw la su in na nin diyara anw ye kojugu awɔ nka hali bi an bɛ don ɲininkaliw kɔnɔ tabarikala kefaden awɔ an bɛna se jiri dɔ ma awa a jiri awa an bɔbɔw awa ani an samɔgɔw awa anw b'a kɛ to la awa aa a ka di anw ye to la awa nka feere awa anw m'a mago ɲɛ ye awa bumu feere ye ee i da sera i da sera fɛn ma Tasɔni bum- bumu feere namu ɲɛdimi banbali u b'a fɔ ɲɛdimi ma ko ɲɛjalandimi ɲɛjalandimi i bɛ taa bunbun feere ta k'a da ji rɔ kɛ nanɔgɔ k'a la nanɔgɔ kelen nin i b'a n'o nɔɔni i b'i ɲɛ ko n'a ye ɲɛjalandimi dɔ b'a la a tɛ boda a tɛ boda a fura de bunbun ye ɲɛ bɛ to k'i ŋɛɲɛ sɔrɔ a bɛ da ɲɛ la bana o bana bunbun b'a furakɛ a ma se bilen ka verre don ɲɛ la bilen ayi ale de b'o furakɛ bunbun bunbun feere bunbun feere ani nanɔgɔ nanɔgɔ u b'a fɔ min ma ko jele e bɛ jele dɔn wa ne yɛrɛ tunu n'i ko jele dɔrɔn ne bɛ tunu
Tanzanie n'i y'a fɔ aw na bamanan musokɔrɔbaw ɲɛna ko jele u b'a dɔn, u b'a dɔn, o ye jele ye, han, awɔ, u b'a dɔn, donc u b'a fɔ dɔ ma, u b'a fɔ dɔ ma a sinɛ dɔ bɛ yen, awɔ, u b'a fɔ a ma ko solobo, solobo, aa, nin bɛɛ ye jele fasɔn dɔ ye, ee, aa, mais yiri dɔnna b'a fɔ ka yiri tunu n'a y'a dugulen tɔgɔ fɔ dɔrɔn i bɛ tunu, awɔ, o ye tiɲɛ ye, Ala sago i sago, sagotigi Ala ye, awɔ, halisa barika, awɔ, ɛ an bɛ se fɛn dɔ ma, awɔ, an k'a ma ko gɔnbilen, awɔ. Gɔnbilen, awɔ, n'i y'a ye a ni woro bɔn bɛ, awɔ, nka woro sinan don woro tɛ, awɔ, gɔnbilen, awɔ, aa kɛbaden n'i y'a ye fɛn wililen don, awɔ, yala nafa b'a la wa, awɔ, gɔnbilen, an b'a ye, awɔ, nka anw tunu bɛ a kɔrɔ, awɔ, gɔnbilen, awɔ, a magoɲa, awɔ, fɛn jumɛn don, awɔ, an bilasira, anhan, ɛ gɔnbilen, n b'o di bana dɔ bɛ mɔgɔ minɛ i b'a fɔ ko bilibana kasɔrɔ bilibana tɛ a tigi y'a mɛn a tigi bɛ wuli tɛ kɛ boli n'a ye mɔgɔ ye a bɛ boli n'a somɔgɔ ko ko na yan a bannen don a bɛ boli tu ta la ta ta la i bɛ taa gɔnbilen ta k'a susu n'i y'a susu i b'a ni kolonkisɛ bi naani kɛ i b'a kɛ wusulan na kunkolorɔbana fɛn fɛn n'a tigi bɛ tɛmɛ ta a hakili bɛ sigi i b'a kɛ wusulan na o ye gɔnbilen de ta ye ala sago i sago sagotigi o ye ala ye awɔ ale bi an b'a fɔ ko a barika awɔ ŋana baro an bɛ ale kɛnɛ belebele an b'o kɔnɔna na awɔ kɛbaden ale bi ka bi maaw bɛ kuma dɔ la u b'a ŋunuŋunu kuma kɛ awɔ aa a ko ko o bɔra i la masala fɔlen na awɔ ko i maɲininka la kokura tun ko fɛn dɔ don awɔ son tana awɔ Binkannikɛla tana kojugukɛla tana awɔ sigilankuru a t'an ka bi babu kɔnɔ nka ko k'i ɲininka la sigilankuru an y'a ye dɔw b'a sɛmɛ u la da la kɛbaden u ɲuman bɛ wuli sigilankuru i dɔnfɛn don i y'a fɔ yan n b'a fɛ an ka dɔɔnin fɔ a kan tiɲɛ don naamu
tari
Tasɔni i kɛ mɔgɔ gosi muru i kɛ muru turu mɔgɔ la ka i kɛ sigilankuru kɛ ka gosi dɔw bɛ se ka dimi ka kurun kɛ dɔrɔn k'i walon kɛlɛkɛla tɛ ka muso gosi n'a ye an y'o mɛn an y'o yɔrɔ dɔn walejugutigi kɛ ni muso gosi n'a ye Tasɔni sigilankuru n'i y'a ye an bamananw fɛ an bɔbɔw fɛ an sinafɔw fɛ an miyankaw fɛ an cɛkɔrɔbaw fɛ an bɛ sigilankuru de ta k'a kɛ k'an ka so datugu e tun t'a mɛn bamananw fɛ ko nɛgɛ sabara nɛgɛ sabara nɛgɛ sabara u b'a gengen so donda la k'a bɛ lakana n y'a ye lɔnnikɛlaw ka da la kolonfilaw b'a bila u ka da laturudalaw b'a bila u ka da la aa basitigiw b'a bila u ka da la ne kɔni n b'a ye nka n t'a nafa dɔn nɛgɛ sabara namu
kurun sen ma kari a yɛrɛ ma kurun sen ma kari a yɛrɛ ma kurun sen kelen a ma sen mana kari a yɛrɛ ma bamanan na kelen b'a la kelen t'a la u t'o fili dɛ u b'o sisi
ye cogo di aa man yɔrɔ in la kurun sen mana kari a yɛrɛ ma kurun sen mana kari a yɛrɛ ma u t'a fili dɛ u b'a sisi kɛ nɛgɛ sabara ta nɛgɛ sabara nin u b'a tɛrɛn tɛn tɛn tɛn tɛn f'u kɛ bobo kunsigi sɔrɔ bobo kunsigi ɲininkali bɛ n bolo yan i da sera o ma o bɛ n bolo yan walahi bobo kunsigi n'u ye nin sɔrɔ u bɛ taa ka taa ni kurun ni sisi sisi ɲɔgɔn ye ka bobo kunsigi sisi kɛ bila a la ka nɛgɛ sabara ta k'a bila a la Tasɔni u b'a k'u ka bulonda la I y'a kɛ moto la i y'a kɛ bolifɛn na n'i y'a ta a tigi kɔ ni faama min minɛ woro bɛ kɛ gɛrɛgɛrɛ ko b'i sɔrɔ ten turu o
o tuma kurun kɔrɔ a bɛ tiɲɛliba de don
o n'i ye n ɲininka kurun na kurun ye masiba fɛn ye dɛ o tiɲɛ hali nson caman bɛ minɛ nin a bɛɛ ju ye kurun de o bɔ dɔw gosira kurun don ala sugu so nka n tɛ sɔn k'o gindo bɛɛ fɔ ala sugu so su in na masala ka ca awɔ n'o tɛ n kun b'i bila i ka an ka se fɛn dɔ la awɔ parce que don dɔ i ko n ma awɔ ko eh, sigilankuru in kɛ kun da la awɔ muso dɔ duntɔ i kan awɔ n'a sen talonna a la awɔ o ye kɔlɔsi dɔ ye muso sen ma ba kunna o ye kɔlɔsi dɔ ye cɛfaden nin fɔɔni a bɛ hakili la o la ta
ne b'a fɛ k'i ɲininka ne wɔɔrɔ sisan e ta aw fana kɛ a yɛrɛma dɛ y'a mɛn ta aw la n'a i y'a mɛn ko se' wɛrɛ ma aw de
ta anw fɛ sisan anw na bamanan n'an taara k'an bɛ taa muso furu n'an taara sɔrɔ a ye kɔlɔnda la o bɛ ko min fɔ an b'o dɔn o bɛ kɛ waati don an bɛ don sɔrɔ a bɛ ji bɔ la ko n wala nɔfɛ o y'i siɲɛ fɔlɔ k'i bɛ taa muso nɔfɛ i b'a fɛ k'a furu n'i fɔra kɔ ye sunguru nin kɔ a bɛ ko min fɔ an b'a dɔn n'i taara sɔrɔ a ba y'a bila ci la a bɛ kɛ cogo min na an b'o dɔn n'i taara sɔrɔ a ye sunɔgɔ rɔ a bɛ kɛ cogo min na an b'o dɔn Nka o ni ko ko da don o rɔ lɛri bɛ tɛmɛ o y'a dama masala ye a barika i tɛ ɲininka o la nka gɛlɛya o gɛlɛya bɛ an ka diɲɛsosigi kɔnɔ bi awɔ nin yɔrɔnin bɛ yen awɔ mɛ anw ɲinɛna kɔ o ye ko awɔ don dɔ baro kɔnɔ awɔ ko hali sarasukɛ awɔ kisɛ ma sarasukɛ sɔrɔ awɔ kungo rɔ a ma bin k'a da bolo min kan awɔ ko kɛlɛ bɛ kuma o fana bolo kan aa ne miiri janyana n sigilen cɛfɔden ne miiri janyana i ko tun ko bamanankɛ ma bagan faga o bagan ma da bolo min kan ko o fana bɛ kuma o bɛ kuma sen wɛrɛ jira attention attention an tɛ se k'an ka bamananya to yen koyi walahi an tun b'an ka bulonda sɔn un an bɛ ɲa sɔn Tiɲɛ. an b'an ka basiw sɔn Tiɲɛ. mɛ n'an ye basiw sɔn Un. k'an ka bulonda sɔn Tiɲɛ. k'an ka yiriw sɔn Naamu. an ma yiri ninnu sɔnniw daminɛ Ah. an bɛ siyɛ min faga Ah. an bɛ cɛkɔrɔba wele kɔrɔ o tiɲɛ un hali donso n'u ye siyɛ faga Awɔ. siyɛ mana piripiri Awɔ. a bɛ t'i da bolo min kan Awɔ. donso cɛkɔrɔba bɛ taa f'i ye Mm. ni siyɛ dara bolo min kan Ah. fi- somakɛ n'i ma siyɛ da bolo dɔn i tɛ se ka somaya kɛ o tiɲɛ

O tuma basi la ɲa n'i ma siyɛ da bolo dɔn basi ala kidenw o diyara n ye ayiwa o tɛ basi ye su in na amadu yɛrɛ a bɛ kɛnɛ kɔnɔ amadu sanga a n'a ka waati a fana bɛ na baro in kɔnɔ don dɔw la a bɛ kuma nka don dɔw la a bɛ baro a bɛ sigi a bɛ baro in lamɛn nka su in na a yɛrɛ sigilen bɛ baro in kɔnɔ a bɛ ka baro lamɛn an y'o fɔ ko ko belebeleba dɔ kɛra a ye a ye maa dɔ la baara kɛ baara ɲɛna o ye a fana dugukolo la ka tila ka mobili n'o ye sarilɛti ye ka a fana o la ne nisɔndiyara su in na a ko belebele ka ka mobili jɔ karamɔgɔ yɛrɛ donna amadu yɛrɛ ka sarilɛti kɔnɔ ka na ka sɔrɔ a ma sanji bi saba ani duuru bɔ fɔlɔ vraiment an jigi sigira o ye ko belebeleba de nkalon tɛ ko dilan tiɲɛ tiɲɛ de bɛ ko la o de bɛ laban tiɲɛ don diyara n ye an bɛ amadu fo k'a waleɲuman dɔn tiɲɛ don hali bi an bɛ taa ɲininkaliw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ se ɲininkali min ma o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye bɔbulu an b'a ye du caman kɔnɔ a namɔgɔnya karamɔgɔ n tununna a mɔgɔnya la n b'a fɛ k'an bilasira bɔbulu kan a nafa a bɛ ko ɲɛ wa Bɔ bɛ ko ɲa namu
bɔ bɛ ɲama gɛn ka bɔ so la
du kelen kelen ka du bɔ sɛnɛ so kɔnɔ ko ɲuman dan de don bɔ mana k'i ka so kɔnɔ a b'i la so kisi gɛrɛgɛrɛ ko caman na dɛ bɔtu kɔrɔ a bɔ ko ka ca a ko ka ca
bɔ ye magoɲɛfɛn don magoɲɛfɛn don namu bɔ bɔ tu t'a la ta t'a la, hatɛ, ni kɔdimi y'i sɔrɔ, aa, i bɛ dubalenbulu ɲini, unhun, ka bɔbulu ɲini, unhun, k'a kɛ k'a digi i b'a ye kɔdimi nin bɛ ban ten, un, bɔ dubalenbulu ani bɔbulu o de ye kɔdimi fura yɛrɛ yɛrɛ mais i b'a tobi k'a digi digi serviette la, ka serviette kɛ k'a digi digi, awɔ k'a saalo ka jigin awɔ o ye bɔ nafa ka ca an ka maakɔrɔ caman bɛ bon kɔnɔ kɔ b'u dimi a bɔbulu caman bɛ bon kɔnɔ kɔ b'u dimi bɔbulu de don denmisɛn dɔw yɛrɛ kɛmɛ k'u kɔ minɛ u bɛ bɔ ko k'a ye bɔbulu ɲini ka taa n'a ye cɛfadenyaya barika ala sugu so i fɔnɔna su in na awɔ mɔgɔw k'a ta i kɔ tiɲɛ don o lɔnni ye awɔ an bɛ se fɛn min ma awɔ o ye fali ye awɔ maa doni bɛ awɔ fali doni bɛ awɔ bakɔrɔn awɔ u b'an bolo kɔrɔ yan awɔ karamɔgɔ nin fɛn fila in awɔ ayiwa u bɛ se ka ko dɔ kɛ wa u bɛ se ka ko kɛ kɛ namu u bɛ se ka ko kɛ fali e tasɔni fali fali ye kabako ye fali ɛ mo de kuma dɔ fɔ yan kuma dɔw bɛ taa bila ɲɔgɔn na ɛɛ an t'a fɔ fɛn dɔ ma ko nkasansiyɛn nkasansiyɛn nkasansiyɛn nkasansiyɛn n'i ye nkasansiyɛn ta muso sutelilaba i b'a farilafini ta k'a kɛ fali u b'a fɔ fali ma ko balabilen bara balabilen a bo yɛrɛ bɛ n bolo yan i b'a kɛ balabilen bolo
wa da bɛ to k'a kɛ nkasansiyɛn la k'a ka ka muso sotelikɛla ka fɛn kɔnɔ a bɛ soteli dabila tasɔni tasɔni i sera kuma min ma sisan tasɔni nin dugu maa caman ka bi dɛ tasɔni
an sigilen de ko min b'an ka jamana ɲ'an bolo an b'a baro de kɛ o kama wajulikɛla a b'a ka wajuli kɛ min bɛ mɔgɔw nafa a kana wajuli kɛ ka mɔgɔw fara
o tɛ wajuli taasira ye tiɲɛ tɛ o tiɲɛ tasɔni tu t'a la foyi t'a la n'i nana ka na balabilen bo ta k'a kala muso sutelikɛla wa muso ka suteli de kojuguba di filen ni galama mana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn e bɛ taa a y'a ka so dɔnnikɛla ko muso mana boli n'a den o den ye k'o siri ka taa kɛlɛ ɲɛfɔ so fo ka taa o den sa taa den tɔ bɔ so kɔnɔ e m'a dɔn o ye tiɲɛnli dan tiɲɛ don o tiɲɛnliba bɛ kɛ ba fɛ ko mana don i ni cɛ mm. cɛ i kɛ cɛ lamɛn ka cɛ somɔgɔ lamɛn ka doni jigin muso yɛrɛ t'u fɔ u la musoya dɔnkili dɔ Ko ni ladilaw tun b'a kɛ ko ko ɲuman tɛna kɛ muso tɛ ba dusu ye nin fɔ tasɔn tasɔn ni muso i tasɔn n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna ni kɔɲɔmuso bɛ na so kɔnɔ i kana na bɔ ten dɛ awɔ ni muso bɛ muso kunnadɔ dɔn na kana i dutigi to a kana bɔ ten dɛ i bɛ t'i jɔ k'u la dɔnkili lamɛn muso de bɛ nin fɔ ko ni ladilaw tun b'a kɛ ko ko ɲuman tɛna kɛ n kɔ o ye tiɲɛ ye aa kɛmɛden nin ye tiɲɛ ye walahi nin ye tiɲɛ ye awɔ a tɛ nin yɔrɔ in na awɔ a diyara n ye awɔ halisa an bɛ taa ɲɛ awɔ an bɛ don Sikaso jamana kɔnɔ awɔ olu ko ko tigɛba awɔ ni solonin awɔ tigɛba awɔ wasolo ɛɛ Sikaso jamana mɔgɔw ka fɔlen don tigɛba ani solonin ayiwa an b'a fɛ i ka kuma o kan su in na tigɛba ani solonin nafa n'i y'a fɔ ko tigɛba Sikaso de b'a dɔn Sikaso tiɲɛ don tigɛ min b'a la
a saba bɛ fara kelen kɔnɔ tasɔn ni den hakili kɛ gɛlɛ kalan na i bɛ taa tigɛba ta n'i ye tigɛba ta i bɛ na n'a ye i bɛ taa baji kanga ta ka solonin ta k'a sisi soloni kelen kelen nin mhm. tu t'a la ta t'a la mhm. i b'a ani eh, baji kanga ni ɲagami mhm. k'a ɲagami ten mm. ani eh, soloni kunkolo a n'a sensɔni i b'a di lakɔliden bɛ tigɛsɛ tigɛsɛ nin bila a rɔ k'a ɲimi ni den hakili ka go n'a hakili ka gɛlɛ wala den bɛ alikuranɛ durusi a tɛ se ka don a kunna a tɛ se ka don a kunna n'a y'a kɛ mm. o dugusɛjɛ mɔgɔ si t'a yira a la a b'a dɔn a yɛrɛ ma soloni hakili diyafura de don k'o di lakɔlidenw ma aa lakɔlidenw y'o minɛ ni barika ye sugu sogo Dɔw sini kɔ ɲini baji i ba kɛ solon na hakili de don b'a la ki saba bɛ fara kelen kɔnɔ ni kalan kɛ gɛlɛn bolo bɛ nin kɛ i b'a ɲimi dɔrɔn i hakili bɛ wa o ala fɛn dɔ bɛ ni ala ye maa sɔn a a bɛ nisɔndiya ni ala ye maa den bɔ a bɛ diya i ye kɛmɛden mun b'a to maa den a bɛ bɔ i la sabu b'a la wa sabu b'a la kɛ
aa sabu b'a la dɛ a ka d'anw ye mɔgɔ den kɛ bɔ i la i den bɛ bɔ i la i den bɛ taa bɔ i balima la hali jamana wɛrɛ la nka i den kɛ bɔ i la sabu de b'a la
naamu gɛlɛya y'a mɛn n'i b'a fɛ i den kɛ bɔ i la i muso kɔnɔjitɔ i muso kɔnɔjitɔ e e kɛ kɔn ka t'i da ɲɛ bani n'i y'a mɛn bamanan fɛ su mana ko ni ni muso sunguru bɛ si cɛ ɲɛnama si tɛ sɔn a kɛ da muso kɔfɛ
a ka don fɔlɔ aa e ta sɔɔni bɛna fɔ Kɛfade ayiwa ayiwa an minnu sɛgɛnnen bɛ na n'an bɛ da kogo ju yanfan fɛ ni muso bɛ da an ɲɛ Kɛfade a b'a sɔrɔ waati dɔ an sɛgɛnnen don kana sɔn a ma a b'a sɔrɔ an bɔra baara la ee hali n'i bɔra baara la muso mana na an b'a fɔ k'an b'an sigi dɔɔni dɔrɔn ko ko bɛ cɛ an kun na an bɛ sunna ten cɛ ɲɛnama ni ni ni ni bamananw y'i sɔrɔ k'a dɔn k'i bɛ da i muso da la i muso de bɛ i bɛ da i muso kɔfɛ n'u y'i bon kɔrɔtɛ la don o tɛ wuli
aa o b'a sɔrɔ labɛn t'i la dɛ y'a mɛn o kosɔn k'i da muso kɔfɛ o de o de o man ɲi cɛ de bɛ da da la muso de bɛ da kɔfɛ bon muso bɛ da kɔfɛ o de b'a to muso den bɛ bɔ a la anw fɛ bamananw an bɔbɔw fɛ an sinafɔ fɛ an miyankaw fɛ an bamanan fɛ ni cɛ muso bɛ tɛmɛ cɛ jama la a bɛ sabara bɔ a sen na a b'o kɛ k'o don a kaba kɔrɔ kosɛbɛ ni muso bɛna sɛgɛn cɛw tɛmɛnen la cɛw b'i sen kurukuru k'a y'a sen kuru sa muso kan'i sago a kunna a y'a sen muso fɛnɛ o bɛ muso kɔnɔ gan a b'i tɛmɛ ten ni muso kɔnɔjitɔ y'i tɛmɛna cɛ o cɛ kunna k'i da kɔfɛ den bɛ bɔ a la hali n'i den tɛ o kosɔn i b'a fɔ mɔgɔ caman ma k'i den ye i den tɛ o a tɛmɛni kɔnɔjitɔ la a y'i sen sago a kunna muso fɛnɛ b'a yɛrɛ la

kɔmi da sera sago den n'a bɔli ko ma sago kunna ko nin na muso de b'a furakɛ muso de b'i sigi so e bilen filɛ kɔnɔdimi filɛ kebi ne dira n cɛ nin ma ni ɲɔgɔn kɛra cɛ wɛrɛ sen na sago n bɛna misɔrɔ bi kan a bɛ siɲɛli daminɛ o ma dɛ k'i ma siɲɛ k'i ma siɲɛ ni cɛ wɛrɛ ɲɔngiri ni cɛ wɛrɛ ɲɔngiri sago ne sen kunna Aha. k'i da ne kɛ n da o kɔfɛ Aha. o tuma n bɛ n'a kuma fɔ a kɛ da na minɛ Ah, nka ne de ɲɔgɔn ma k'o kɛ Mm. so e bilen filɛ Aha. kɔnɔdimi de filɛ Mm. ne ma cɛ sen na sago Mm. cɛ min sago ne sen kunna Mhm. n bɛ n ka misɔrɔ bi kan Mm. i kɛ sa mɔgɔw ɲɛnɛ uff. e ala ah, Kɛfade y'a miiri ɲɛ bi. o muso b'o o o misɔrɔ ta Naamu. k'a gosi so kan Naamu. so kɔnɔdimitɔ bɛ wuli ka yigiyigi Ah. nka n'i y'a fɔ muso muso jama ɲɛna bi Ah. ko so kɔnɔdimitɔ k'i kana a lawuli u bɛ siran hali sanpɛrɛ ye n'i donna sugufiyɛ kɔnɔ ka na kuma fɔ sugu bɛ wo
tasɔni o Ah. muso o muso kelenw Naamu. ka hakɛ to Naamu. ka barika da Tiɲɛ. an ka jamana ye O tiɲɛ. ka barika da Naamu. an ka finitigiw a ye tɛ farafin jamana bɛɛ Ah. anw ka fa jamana nin a jalatigi de ka ca n'a bɛɛ jalatigi ka ca a bamuso nɔ don jamana in jalatigiw ka ca anw ka jamana ni a muso senkola de ka ca bamuso nɔ don bamuso tasɔni mɔgɔ mɔgɔ ba min da n'i ma fara la i b'i yɛrɛ lamaloya o tiɲɛ i mana dɔn ko mɔgɔ mɔgɔ ba ka baara bonyalen a ka i ka baara y'a fa fɛ a b'i da baara la o tuma aw de bɛ taa misɔrɔw bi o kan so b'i yigiyigi ten kɔnɔdimi banna so ka kɔnɔdimi olu de de b'a f'u den ma n den wɔtɔ kɛlɛ yɔrɔ min kɛlɛ kɛ kɛ sankisɛ ye n ka cɛsiri jala minɛ i k'a siri cɛ rɔ n'i bɔra kɛlɛ la i kana d'u ma ni ɲɔgɔn kɛra cɛ wɛrɛ senna sago kɛ ko bɔ cɛ ta la kisɛ ka kɛ sankisɛ ye a kana bin i kan k'i ma siɲɛ dankun na o yɔrɔ bɛɛ o yɔrɔ bulonda yɛrɛ la k'a di den ma o yɔrɔ fɛnɛ kosɔn muso fu ko yɔrɔ to yen hali ni foyi tɛ cɛ bolo i kɛ ko to cɛ ta Kɛfade ale den bɛ taa examen la ni muso yɛrɛ y'i ma siɲɛ a ma siɲɛ cogo la ala b'a latɛmɛ ala b'a latɛmɛ hali ni se tɛ cɛ ye muso kɛ cɛ bonya tasɔni ne tiɲɛ ye wa an ka jamanatigi ne tiɲɛ Kɛfade a barika muso kɛ yala ye o muso kelen olu de tun b'a u den labila ni nin ye ne tiɲɛ o tun y'an ka jamana ye lahi ne tiɲɛ ala sugu sɔrɔ i y'an miiri janya bi kosɛbɛ i y'an miiri janya bi kosɛbɛ an bi maaw i y'an miiri janya nin diyara n ye awɔ sanga tɔ sanga duuru bɔɲɔgɔnko don nka yiriw bɛ n bolokɔrɔ yan basi yirinin basi yirinin a Kɛfade basi yiri
ɛɛ tasɔni basi yirinin fo marakaw b'a kɛ na la o b'a kɛ na la tu t'a la ta t'a la u b'a fɔ tigɛ min ma ko tigɛ yɔrɔlen ta tigɛ yɔrɔlen o don tiga yɔrɔlen i bɛ ta basi yirinin i b'a ta den waraka ten anw ko banikɔnɔ yirinin awɔ i bɛ o banikɔnɔ yirinin dugubaw ka i b'a kisɛ dɔn n' a kisɛ wɔɔrɔ a kisɛ wɔɔrɔ yiriden ni kisɛ saba i b'a ɲimi ten ni ɲɛgɛnɛ u fɔlen ko dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ ko i t'i ka ɲɛgɛnɛ sɔrɔ i b'a ɲimi i tɛ lɛri kelen sɔrɔ i b'i ɲɛgɛnɛ kɛ sugunɛ bana sugu sugu basi yirinin ani tigɛ tigɛbilen nin de b'a ban wallahi tu ta la ta ta la n'i y'a tobi k'a min wɛri ɲɛ kelen kelen ani basi yirinin den tigɛ tigɛ yɔrɔlen a b'a ban pewu o d'i ma falaki la a barika n ko kana baara kun de nin a barika awɔ Kɛfade a barika awɔ Kɛfade an mago bɛ fɛn dɔ la awɔ k'an k'i deli a la awɔ sanko ma gɛlɛya awɔ Kɛfade k'an bɛ se jiri jumɛn ma yala ko jiri jɔyɔrɔ b'o la wa awɔ ka sɔrɔ an ma se alikuranɛ ma sanko mana gɛlɛya a sanko ma gɛlɛya ni mori taara misiri la Aha. ka taa alikuranɛ jigin Aha. san ma na A ma na. ka duwawu kɛ Aha. san ma na an donna egilizi la mɔnpɛriw kumana u bɛɛ kumana a ma na i bɛ taa nkaro de la nkaro kelen kelen nkaro kelen kelen seyi I bɛ taa nkaro ni sanko gɛlɛyara mori taara misiri la u ye ala deli kɛ san ma na u ye alikuranɛ jigin san ma na bamanankɛ i bɛ taa ala minɛ i bɛ taa nkaro la ka taa nkaro tigɛ sibiri ɲɛ fila n'i y'a tigɛ sibiri ɲɛ fila e so ye fɛn ye koyi I bɛ so galaka k'a la so galaka kelen kelen so galaka la n'i y'a sɔrɔ marabaga bolo n'i y'a sɔrɔ ten i na ka taa ka taa muso ka bugurinjɛ la muso min b'a la dalen don a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale ni a ma kanu kɛ i bɛ taa o la bugurinjɛ ta kɛ k'a la n'i y'a kɛ so galaka la k'a susu kolonkala tɛ ɲɛ fila sɔrɔ san bɛ fin nka n' de b'a kɛ nin so galaka de b'a kɛ K'a to kolon kɔnɔ san bɛ fin, san bɛ fin, Tasɔni, Tasɔni, aa, bisimila i dalen bisimila ko diɲɛ kun y'a ye dɛ, hatɛ, wa diɲɛ tangalan bɛɛ ye kanukɛbeliya ye, aa o ye tiɲɛ ye, ni bamanankɛ ko k'a tɛ kanu kɛ, awɔ, n tɛ kanu kɛ, a tɛ ɲɔn tɛ kanu kɛ, a ma ko o ko fɔ, awɔ, Ala b'a kɛ, morikɛ mana fɔ k'a tɛ kanu kɛ, k'a ɲɔn tɛ kanu kɛ, awɔ, a ma fɛn o fɛn fɔ Ala b'a kɛ, muso mana fɔ k'a tɛ kanu kɛ, n tɛ kanu kɛ, a ma fɛn o fɛn fɔ Ala b'a kɛ Mɔgɔ ta tɛ ala ye
aladen waati kona a samakɔrɔ kona dɔnkili law bɛ fɛ i b'o foli kɛ ayiwa bɛ nɛgɛsi da mori kan ayiwa tasɔli an bɛ mɔgɔw fo
barika da ye
aw kɛ waati tɛmɛn masala ye ayiwa ka mɔgɔw barika da k'u barika da k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ baro ni e ta kɛ tɛ ne ta kɛ tɛ an lamɛnbaaw de ta don u bɛ k'a fɔ don o don Burama i ni tasɔni a ye segin kuma caman kan o de b'a kɛ kuma seginkanni bɛ caya an b'a kɛ jamana de la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ala kɛ lafiya don an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ala kɛ lafiya don a kɔnɔ an ka jamana kɔnɔden ala k'u hakilina bɛn kelen ma ala ka to an kɛ ɲɔgɔn namɛn ala ka to an kɛ da ɲɔgɔn na jamana ni a ka lafiya bɛ fɛn fɛn bolo ala k'u ka darɔ kuma minɛ